In custa chida sa finantziària regionale at a torrare a cumintzare s'iter de aprovatzione. De isòrbere però abarrat su nodu de s'aumentu de s'IRAP e de sa rimudulatzione de s'IRPEF detzisu dae sa Giunta Pigliaru pro parare fronte a su dèpidu de sa sanidade. Su centru-sinistra sardu est chircande de cumbìnchere sa Giunta a mudare parre e chin issu fintzas su PD natzionale chi a pustis de aer varau una leze de istabilidade chi punnat a minimare sas tassas, non si podet presentare a sos sardos comente sa coalitzione chi imbetzes custas tassas las aumentat. Ma de problemas bi nd'at àteros de isòrbere. In medas ant criticau sa manovra finantziària. Sa CISL at sutalineau chi mancat una polìtica ativa de su traballu, interventos contra sa disocupatzione e sa povertade, Sos artesanos, a manera particulare Confartigianau, ant criticau sa mancàntzia de interventos pro unu cumpartu chi cada die est perdende impresas, a dispetu de su mezoru de s'economia in àteros setores. Sos assòtzios de categoria chi traballan in su turismu e in su cummèrciu faveddant de sa mancàntzia de fainas apòsitas pro torrare àlinu a unu setore istratègicu pro s'economia sarda, Sos agricoltores e sos allevadores sun prontos a sa protesta pro neche de su mancau pagamentu de sos premios comunitarios. Unu pore de problemas, duncas, chi sa Giunta e su Cussizu depen chircare de isòrbere pro dare rispostas e permìtere su rilanciu de s'economia firma oramai dae dech'annos. Pro duas bortas, in d-unu postu de bloco, un'òmine de barantun'annos de San Teodoro at dau generalidades frassas comunicande sos datos personales de su mere de traballu. Ma sos carabineres de sa cumpagnia de Siniscola l'an acassau e l'an denuntziau a sas autoridades giuditziàrias. S'indàgine est partìa ca un'imprendidore de San Teodoro, a pustis de l'àere intimau de si presentare in caserma chin sos documentos de guida, at denuntziau a sa tenèntzia locale de àere ritzìviu una contraventzione pro àere violau su còdice istradale in Olbia a ue però non bi fit andau. Pro cussu, at pediu a sos carabineres de controllare si l'aiant clonau sa targa de sa vetura e sos militares an aviau sas indàgines e an iscopertu s'arcanu, Su dipendente suo l'at firmau una prima borta sa politzia e dau chi no aiat sos documentos de guida at dau sas generalidades de su mere de traballu e su matessi at fatu in d-unu controllu fatu dae sos carabineres de Torpè. In s'ìnteri de su controllu in Olbia un'amicu suo aiat cunfirmau s'identidade frassa e duncas issu puru at a dèpere rispòndere de su reatu de favoregiamentu. At èssere una chida de ispàssios de Carrasecare pro sos nugoresos chi s'at a tancare chin s'isfilada balla chi como benit Carrasecare. Dumìnica una bintina de carros allegòricos dae totu sa Sardigna an a arrucrare sas carreras de sa bidda pro arribare a Giardinetos e tancare sa festa chin ballos e cantos pro totus. Su programma cumpletu l'ana presentau custu manzanu in s'interi de una cunferentzia istampa in munitzipiu, a sa dobi ana partecipau Marcello Seddone, assessore comunale a su turismu, Francesca Piras e Barbara Bussa de su gruppu folk Nugoresas chi at ideau e organizau s'isfilada. Intre sas fainas ammaniadas sa manifestatzione Jocos e Brullas de Carrasecare dedicada a pitzinnos e mannos, Sàpadu e dumìnica in s'ex mercau e sa pentolàcia a cabaddu dumìnica binti de frevàrriu promòvia dae s'assòtziu Predistrada in su Galopatòiu Comunale. Pro torrare a pònnere in motu s'economia de sa Sardigna prima bisonzat de isòrbere su problema de sos trasportos a continente. Una chistione crara e simpre chi sas polìticas regionale e natzionale non resessint a torrare in bonu. Sas cumpannias low cost a prètziu bassu si che sun andande. Sa gherra intre armadores, sas dudas de sa polìtica regionale pro su chi pertocat sas normas europeas, sun fachende torrare in palas sa Sardigna barant'annos fachet, cando pro biazare bi cheriat s'azutori 'e Deus pro sos prètzios tropu salios e sas dificultades a acatare bolos. Imbetzes de polemizare supra sa vertèntzia intradas, sa polìtica e sas istitutziones sardas diant dèpere aviare una gherra pro sos trasportos pro àere una continuidade bera, pro permìtere a sos sardos de andare a continente e in Europa a prètzios uguales a cussos chi si pacant pro sos trenos, sos aèreos, sos postales chi in continente fachene a manera de andare a totube chin fatzilidade. Sos sardos depene pretèndere chi s'Istadu italianu lis garantat sa mobilidade sèmpere e pro cale si siat locu. Sa motzione pro s'insularidade como ch'at bocau puru s'iscusa de fàchere infratziones contra sas lezes pro sa cuncurrèntzia. Finas a chi non s'isorbet su problema de sos trasportos, sa Sardigna at a abarrare semper ùrtima e semper gherrande pro chi sichire s'economia natzionale chi imbetzes est mustrande sinzales de mezoru. Sa partia intre Nùgoro e Muravera est acabada chin unu parègiu, s'allenadore Mariotti scunnortau pro su jocu lezu bidu in campu dae s'iscuadra at dau sas dimissiones. Sa sotziedade at a detzìdere in custas oras ite fàchere. Torrande a sa partia su Nùgoro no est resessiu a bìnchere unu Muravera cumpatu e gherradore. Sos nugoresos ant cumintzau bene e dae deretu provan a sinzare chin Verachi, Su Muravera arrispondet deretu chi in Cotze pro totu su primu tempus sichin a si la gherrare, coddu pro coddu ma nemos resessit a cazare. In su segundu tempus su Nùgoro provat a mudare passu e dae su primu minutu chircat de sinzare chin Alonzi chi però imbolat sa botza a fora. Chircana fintzas de tancare sos aversàrios in àrea ma su Muravera non s'iscunnortat e sichit a facher contropiede diventande periculosu in prus de un'ocasione.